asịla m gị turn egbe na-efu amụ m sịla gị turn nwa bingo nwụrụ anwụ if you laugh here bring your down chineke agba gị ọkụ
asị go back go back onye eriri eri gbara nga bịa efe arị m bịa were ọbara agba gị agụ n'ime na afesa m nga gị ese gị dewe aka gị ahụ straight bịa nso ara gị ke yiri lunch box ụmụaka na-eji aga school eri nri i yi bra ya adịrị otu a hmm. i yi bra ya adịrị like this ee o nwe onye ṅụrụ gị ara
mba o nwebe onye ṅụrụ ya kemgbe o jiri shi mkpọrọ pụta tọnụ otele rozanụ elekwana ebe otele gị nọ otele a gụrụ agụ ee otele a gụrụ agụ n'ime nga otele ke yiri wallpaper tọnụ tọnụ chineke agba gị ọkụ otele ke yiri wallpaper ka i ji bịa nga bịa for interview lewe anya na wall ahụ tọnụ lewe anya na wall nwa bingo tọnụ lewe anya na wall ị gara para otele yiri wallpaper bịa nga bịa for interview ee n'ụlọ onye ka a na wepụ aka gị there wepụ aka gị there n'ụlọ onye ka a na-agbapawa nka buru wallpaper otele bịa nga bịa agwa m nke a ya were phone gị ọkwa ị ma na ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru mewe gị interview Okay, no problem.

ebee na Italy ka ị nọ Reggio Calabria.
ị wụ onye ebee Abụ m onye Imo State. ebee na Imo Abụ m onye Orodo.
ebee na Orodo
Okwu Orodo ebee na Okwu Orodo Yo, Ụmụọkparadịm
ị dị afọ ole
adị m afọ 35 years
ị mụọla nwa n'ụlọ ee nwa agbọghọbịa tụrụ ime mkpeku abara anyị nwa gịnị ka ị mụrụ ụmụ abụọ ụmụ nwanyị ejima ka ọwụ otu otu otu otu ọ different father ka ọwụ otu nwoke mụrụ ha otu nwoke mụrụ ha
akwụrụ ụgwọ isi gị ga-etu ime mụọ ha ka ọwụ ime mkpeku dị ya ewu Jesus ọ ime mkpeku
ele nga anọ taa gị eji take in mụọ nwa Ee, n'ukwu plantain
n'ebe eh, na village unu ka anọ taa gị na village anyị ukwu plantain dị dị n'azụ my grandmother nwa agbọghọbịa atagha n'ukwu plantain ya take in akwụkwụ ọ ji adọ gị mba nne gị na nna gị ọ dị ndụ
ofu dị ndụ ofu anwụọla nne gị na nna gị ele nke dị ndụ ọ nne m dị ndụ
orphanage daughter gịnị gburu nna gị
ihe gburu nna m wụ poverty

onye onye onye onye onye na onye na onye na-eruba aga ama ndo nna Thank you.
family agụrụ agụrụ ogbenye ọnụ ntụ na-ala ha n'iyi na-egbu ha one by one family ogbenye ọnụ ntụ gburu nna kemgbe ahụ ogbenye ọnụ ntụ gburu mpa gị nwere onye ọzọ o gburule na family ụlọ
ee o gbukwere my uncle ewu it's okay it's okay a na-enwe nke kara nka ya ha na-anwụ ha mba my father nwụrụ for 44 ewu sorry sorry thank you sir. your uncle anwụọ what age
Ee, nke ahụ kara ahụ ma nwụọ ọ nwụrụ na 70 my father nwụrụ na 44 ọnwụ erughị eru n'ezinụlọ nne gị ọlụgharịrị di
ọ my mother ee nke a ka m na-amahụ
olee ihe mere mma gị ọlụgharịrị di gị sị ka nke ị na-ama mgbe mpa gị nwụrụ mma gị ọlụgharịrị di aa mba mma gị nwere side chicken kemgbe mpa gị mma gị nwere bọbọ chicken kemgbe mpa gị nwụrụ ana m eso ya aga ije ama ma ọ na-emekwa ya n'ukwu plantain amaghịkwa m don't come here to joke with me don't ama come ma ana m eso ya agarị na nne so ma nne m pụọ anyị soro ya buwe n'akpa amaghị m amaghị m na eh, bishop ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike
mba
ị wụ onye ohi mba ị bala nwoke ọgụ mbụ mba
i ji aka ọnụ gị na nwaanyị ibe gị na ọja aka ọnụ mba ị gbala ajị ike
kọme isi ị gbala ajị ike ee ee ee enwe m ajị ike ajị gị ọ ka fọrọ there
mba alaala m ya m na-ala ya every week
e bere gị ugwu amaghịkwa m ka e si ama ma e bere m ugwu ka o si adị m ama m otu o siri mee m oya chọọ bathroom baa nga ahụ ọ nga ahụ ị nọ ngwa esh ei nọrọ nga ahụ were aka tii ihe nga ahụ chekie e nwe ihe dịka ire ọ ntị nọ n'ihu ebe otele gị chekiere m ya na na na e nwe ihe ọbụla ị metụrụ aka nga ahụ ire ntị ee ee e nwe dị ka ire

Ee, ee, ọ mere anyị. Okay. All right. Otele vu ire ire monkey ire monkey. A na-ebe o.

gọm ike gọm ike gọm ike gị ọ dịla loose mba ọ dịkwa tight aka m na ntabada ahụ sef m na-a force aka m bee n'ime bọb awa awa nke na-anọ n'isi bọb awa awa nke gị ọ waala ọ mba ọ wabi ọ wabi awa awa bọb awa awa nọ n'uju wọọlụ otele na-awabe Am I near she? Yes.
Ndeshi tell me off. Gwa m ihe mere na iji chi gị iji di ugbu a. Iji chi mee gịnị? Chi gị iji di. Okay mere iji chi iji ka ha nọ m 35 years etorugo m iji iji di. onye toro m ike ebe ị mụrụ ụmụ abụọ ka ihe mere kemgbe ahụ ị mụrụ ụmụ abụọ o nwele nwoke ọzọ bịara for marriage
mba
mmadụ agwabeghị gị okwu ọlụlụ kemgbe ị mụrụ ụmụ abụọ anọghị m na Nigeria nọ m na Europe iwe asụ ara chineke agba gị ọkụ ndị nọ n'Europe a na-alụ nwaanyị igbo ndị nọ n'Europe a na-arụ nwaanyị igbo chineke agba gị ọkụ ị na-aha nya ngịnya ịnya ihe epụ ka ị gara Europe ebighị ndụ ndị nọ na ndị nọ na obodo Europe nwa bingo ị nweghị ntọala ala igbo ị ga-eji biri nga ahụ abịa lụọ gị azụ ara damn you damn you chineke akpọ gị ọkụ ụmụ nwaanyị be gị nọ Europe alụgha di alụgha nwaanyị ije melele
eleke mba ị je eyi pant ọwụ mgbe eh, sometimes
ọgba ọtọ ma ọfụma ọfụma i yiri trouser na mgbe yi pant kemgbe ị nọ n'obodo ahụ mmadụ ole tarala gị
ewo erukwele mmadụ 8 okay ị dị mma ọtịta that means akwụla ka ị gbaga nga ahụ na adị onye lụwa gị that's ị dị mma ọtịta ebe 8 people nọ nga ahụ atagha gị nwa onye bịara bịa gwa gị okwu ọlụ damn you damn you chineke agba gị ọkụ onye highway bịara nga abịa gwa m sị o ruole mmadụ 8 nwa bingo nwụrụ anwụ ebe o- ebe otele gị ga-awụ otele baba E- e, onye ọbụla bịara nga ị kpọọ ya aja amụ onye ọbụla bịara nga ị kpọọ ya aja amụ wetu aka n'olu gị chineke agba gị ọkụ nwa bingo ajụwa m gị na-asị olee ihe mere na alụbeghị gị ị sị m ọ maka ị nọ Europe ebe ị nọ Europe tasị nwee onye Igbo na-alụ onye nọ Europe nwa bingo gaa buru ike Lazarus bịa nga chọrọ mgbe jizọs na-abịa sị gị lazarus rise up nwa bingo nwụrụ anwụ sorry sir damn you damn you buru otele lazarus bịa nga bịa na-ere m eight people tara gị enyụọ akwa ma ha tama gị ee ị ga-enye ele mkpu ị na-eti chọrọ ị na-eti ihe ka chi m ee chi m ee i tire chi m e chi m e tire chire o chire o as if na mmadụ nwụrụ mmadụ nwụnahara gị i tire chi m e chi m e tire chi m e otele gị furu na efu tire chi m e o ọwụ ihe mmadụ maka oge asịrị damn you damn you okay nwa agbọghọbịa ji eti mkpu onye mmadụ nwụnahara chi m ee chi m ee genotype gị comment, genotype gị emetụbeghị m ekpe m ihe ọwụ. ị maghị ihe ọwụ Ee, better dịkwa ka AA. Ka ọ dị AS, echefula di m ya sef.

one because ndị jikwa ego kpọkwa m o Ew, sorry
onye onye onye riri eri ka nta chi ike gị